ee chukwu na mkpa na ya kene ezumezu mmụọ ya kene kene mmụọ ukwu kene mmụọ nta kene ichie ukwu kene ichie nta ee ọ n'isi ụmụ igbo niile ee ka anyị na-ekpere n'ụbọchị taa ụmụ igbo niile nọ n'arab world ụmụ igbo niile nọ n'obodo ndị arab ee n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi onye ukwu n'isi onye nta ee n'ụbọchị taa ka anyị ji ebune egbene na nnekwu ebune na ikenga ewu wee na-ewetara ezumezu mmụọ niile nọ n'ala igbo nri ee mmụọ niile nọ n'ala igbo wee na-epe ya ahụ meji ee gbasara ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab Arab world n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi onye ukwu n'isi onye nta ka ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab ejebe ejebe ka anaba anaba ka ọ ghara inwe onye a ya-ebunata n'ozu ndị niile na-aya arụ ọya ka ha gbakee ndị niile aka ji eji ka aka ji ha raa ndị niile nọ na nga ka ha pụta ka ọ ghara inwe onye a ya-egbu egbu ka ọ ghara inwe onye a ya-ebunata n'ozu ee ezumezu mmụọ ka unu nụlụ mmụọ ukwu na mmụọ nta ka unu nụlụ ichie ukwu na ichie nta ka unu nụlụ ka anyị mesịrị ya awa jebe na mmụọ niile nọ n'obodo ndị arab ee mmụọ niile nọ nso wee nwere arab world ee mmụọ isi obodo ntọ n'anị obodo ee n'ụbọchị taa ka anyị ji oke efi nwunye efi egbene na nnekwu ebune na ikenga ewu wee na-ewetara unu unu n'isi ụmụ igbo niile nọ n'obodo unu ee obodo ndị arab niile Arab world niile ka unu buru ụzọ ka unu kpere azụ ka ọ ghara inwe onye ya-ada iwu obodo ee ka ọ ghara inwe onye a ya-atụ nga ee ka ọrị nwa ya ya es- ee, etinye life sentence ee a sị na a sentence gị to life imprisonment ma onye a ya-egbu egbu ma onye a ya-ebe onu ee ka unu nyere ụmụ igbo niile nọ n'obodo unu aka ka unu buru ụzọ ka unu kpere azụ ka udo bido ha dịka o si kwesị ee ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma dịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma ee ndị niile na-enwerọ ihe ha na-arụ n'obodo unu ka unu nye ihe ha na-arụ ee ndị niile aka siri ike ka ha nya- ha nyalụba ụmụnne ha aka ee ndị niile enwerọ ebe ha na-alarụ ka ha nweta ebe ha na-alarụ ee ndị niile ihe na-esiri ike ka ihe isi ike na mm, nyenụ ha aka n'ụbọchị taa ee ka udo bido ha dịka o si kwesị chekwabanụ ha ee n'ụbọchị taa ọfọ ka anyị ji wee na-eti n'ala n'ụbọchị taa na ọ dịgoro ụmụ igbo niile nọ n'obodo ndị arab niile na mma n'ụbọchị taa e jebe e jelu a naba ka a nalụ agbụọ n'aka nri ka ọ bụ na mma agbụọ n'aka ekpe ka ọ bụ na mma ka ọ ghara inwe onye ụkwụ ya-akpọ n'ụzọ ka ọ ghara inwekwa onye a ya-egbu egbu ka ọ ghara inwe onye a ya-ebunata n'ozu ee ka ụkwụ ha ji wee je ka ha ejikwa wee nata ka isi nwa igbo ma isi ụmụ igbo yara ịtọ na mba ee ezumezu mmụọ ka unu nụlụ mmụọ ukwu na mmụọ nta ka unu nụlụ ichie ukwu na ichie nta ka unu nụlụ etu anyị kwuru ka ọ ya dị na eke dị n'oye dị na afọ dị na nkwọ na be udo na be ngene na be ahụ na be obi mgbe niile ebi ebi ebi ebi n'afa chukwu okike abịama ise ise ise ọ kwa mụnwa bụ eze mmụọ esi na Los Angeles California USA ewetara unu ekpere nke a wee na-asị unu ka emesịa na ọ dịgoro ụmụ Igbo niile n'obodo ndị Arab niile na mma n'ụbọchị taa Arab world niile obodo ndị Arab niile n'ụbọchị taa ise ise ise